kutukuka kwa mizinda inde dziko kumabweretsanso mavuto osiyanasiyana mu mzindamo mu dzikomo zigawenga zimabwera kukhala pakatipo zachifwamba zimachuluka inde ngakhale amalamulo amabwera apolisi makhoti nakhala pakati pa mizindapo ndi kuti aziweruza milandu ya anthu osiyanasiyana mu phunziro limene lapitali taphunzira kunena kuti pamene dziko lapansi linayamba kudzadza inde anthu anayamba kuchuluka pa dziko lapansi chivundi chinapezeka pakati pawo chiwawa chinapezeka pakati pawo Inde, mwazi unakhesedwa usana ndi usiku. Inu, Satana kwake ndi kuba. Satana kwake ndi kupha. Satana kwake ndi kuononga. Ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka okuba. Ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka anthu achigololo, pakupezeka anthu okupha, pakupezeka anthu onamizira anzawo kuperekera maumboni abodza osiyanasiyana kuti munthu wina agwe mu chinyengo. Ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka machitachita osokonekera inde chikondi cha pandalama chakwera kwambiri kutukuka kwa mizinda kumapangisa kuti mizindayo itukuke inde muchuma ndi chifukwa chonena kuti anthu ena amakhala akusowa zochita amapita mu mzindamo satana ndikumawagwiritsira ntchito kuwatsogolera ku chionongeko tilitu pa ulendo ophunzira pa mutu waukulu umene ukunena ku- ukukamba kunena kuti ndife alendo ndipo tikufuna tikumbutsane za chinthu ichi kunena kuti ifeyo ndife alendo ndiye tikuyenera kukhala mosamalitsa pamene tili mu dziko la chilendo ili osachita nawo za dziko lapansi mutu umene utatitsogolere mu tsiku la lero ndi mutu wonena kuti wodala ali akumva ndi kuchita odala ali akumva ndi kuchita inuyo ndinu odala chifukwa chonena kuti mwasankha kumva inuyo ndinu odala ndipo mukhala odala koposaposa mukachita chifukwa tu kumvako ndikopanda ntchito chabe mauthengatu alalikidwa malo osiyanasiyana choonadi chalalikidwa mu njira zosiyanasiyana ku dziko lapansi koma odala ndi amene akuwerenga mawu a mulungu odala ndi amene akumva mawu a mulungu koposaposa kuwachita mawuwo chifukwa amenewowo ufumu wakumwamba suli nawo patali ayi ukamva mawu a mulungu nkukutsutsa chita changu kutsata ndi kumvera mawu a mulunguwo tamvetserani inu yesu khristu akubwera posachedwa kudzatenga ana ake amene ali nayo mbewu ya moyo mkati mwawo amene ali ndi mbewu ya kumvera mkati mwawo, amene amwako ku mitsinje ya moyoyo, inde, alandira mphamvu ya Mzimu Woyera, sakukhalanso mu thupi, koma akukhala mwa, akukhala mwa Mzimu Woyera, amene alikana dziko lapansi ndi mfundo zonse za dziko lapansi. Takumbukirani inu, tikukhala ku mapazi. kumene kuli dongo komanso kuli chitsulo, kumene kukuoneka chivundi chachikulu. Koma chivundichi chimazindikirika bwanji? Chimazindikirika ndi lamulo la Yehova limene lili loyeralo. Tikakafika kumwamba inu tikayimba nyimbo, tikasangalala chifukwa tikakhala tagonjetsa.

Koma tikakhala oyamikirika pamaso pa Mulungu pamene tikamva mawu onena kuti, Kapolo wanga wokhulupirika iwe ndipo wabwino, lowa m'chikondwerero chako cha Atate. Kodi inuyo pamene mawu amenewa adzakhala akumveka mlengalenga, inu mudzakhala mbali itiyo? ine ndidzakhala mbali itiyo wodala ali akumva ndi kuchita titseke mmaso tipemphere atate athu okonda amene muli kumwamba dzina lanu lilemekezeke mulandire ulemu kumwambako kumene mumalandira ulemu nthawi zonse inde ngakhale pansi pano kuchokera kwa ife anthu ambuye tikupempha mphamvu ya mzimu woyera ndi kuti mawu awa ife amene tikuwawerenga tikawamve koposaposa tisakangowamva chabe kulowera khutu ili nkutulukira khutu linali koma akakhazikike mwa ife, Ambuye, tikayambe kuwachita. Yafika nthawi yochita tsopano, chifukwa mapeto a nthawi ya dziko lapansi yafika. Mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu, chifukwa mwayenera kulandira ulemu ndi matamando. Tapempha zonsezi kupyolera mu dzina lanu Yesu Khristu. Amen. Alemekezeke Mulungu wathu wa kumwamba chifukwa chotipatsa tsiku la lero, inde tsiku lopambana limene tikhoza kukhalanso nayo nthawi ya kuphunzira Mawu ake a Mulungu. Chivumbulutso chapter 1 verse 3 amatifotokozera kunena kuti, Wodala iye amene awerenga, ndi iwo amene akumva mawu a chinenero, nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Nthawi yayandikira imene tikufotokoza kunena kuti anthu ifeyo tili kumapazi. ufumu wa kumapazi, ufumu wa Chiroma, umene uli osanganikirana, dongo, uli osanganikirana ndi chitsulo, umene maonekedwe ake ndi osazindikirika bwinobwino, sukudziwa kuti kwenikweni che- cha- cha- chabwino ndi chiti. Tili kumenekoko. Kumene taona kunena kuti ife tili kumapeto. Maufumu, maufumu tinaona, tinaphunzira aja, zitsulo zosiyanasiyana, kuchepa kwa mphamvu, ndi chinyengo chimene chiliko. Inu mukudziwa dongo, mukangolithira, mukangolithira madzi, lima, limasungunuka, silionekanso kuti panali chiyani, limasakanizika ndi mchenga wamba. Tikukhala mu Chikhristu chimenechocho, chimene chili chosakanikira, chimene chilibe maonekedwe ooneka bwinobwino. Inu taganizani, golide ndi chitsulo wamba, iron, tingazisiye, tingazipange compare? olo mtengo wake ndi osiyana, Chikhristu chopanda mtengo, chimene Satana akuchigulitsa, pamene Yesu akunena kuti idzani kwa ine mudzagule golide, Satana akuti ndi zopanda ntchito zimenezo, tazingogwiritsirani ntchito zimene muli nazozo, inu mathero a moyo uno tikupita kumwamba. Ndiye tikuyenera tisamalitse kwambiri zopatulika za Yehova. Tikukambirana pa mutu onena kuti. ndife alendo, ndipo odala ali iwo akumva ndi kuchita. Tamvetserani, tikamawerenga kuchokera pa Levitiko chapter 10, timamva nkhani ina yomvetsa chisoni. Mulungu atafotokoza bwinobwino zimene ana a Israeli, inde ansembe amayenera kuti azitsatira. Iwo anasankha kuchita mosiyana ndi kuyankhula kwa Mulungu. Levitiko chapter 10 verse 1 akutifotokozera kunena kuti, Ndipo ana a Aroni, Nadabu, ndi Abihu anatenga yense nsembe yake ya zofukiza. Onse anatenga nsembe ya zofukiza. Si oyamba awa amene tikuwaona ana a banja limodzi akutenga nsembe ya zofukiza, nsembe kukapereka pamaso pa Mulungu. Tamvetserani, Timaphunzira za Kaini ndi Abeli, amene nawonso anatenga nsembe kuti akapereke pamaso pa Mulungu. Wina anatenga nsembe yoyenerayo, wina anatenga nsembe yopanda pake. Nzeru ya dziko lapansi. Kodi inuyo pamene mukupita kukafukizapo, chofukiza chimene tikuchiona apatu ndi pemphero. ndi pemphero, anatenga nsembe, mbale yake ya zofukiza. Zofukiza zimenezi zimakhala mapemphero oyera mtima amene amakafu- amaka- amene amakafukizidwa mu mkachisi mwake tsiku ndi tsiku. Kodi inuyo mukamapemphera, mumapemphera koyenera? Chipembedzo chimene mwagwiracho ndi choyenera? Mfundo zimene mwagwirazo ma- maziko ake ali pa atumwi ndi aneneri, ku chilamulo ndi ku umboni? kapena mwatenga mfundo za anthu, zikhulupiriro za anthu ndi zimene mwazigwiritsa ndi zimene mukugwiritsira ntchito. Tamvetserani chimene chinachitika ndi chani? Nadabu ndi Abihu akukapereka nsembe ya zofukiza pamaso pa Yehova. Kodi Mulungu nsembe yawo anayilandira motani? akutiuza zonena kuti, Naikamo moto, naikapo chofukiza, nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo umene sanawauza. Anatenga moto wachilendo umene sanawauza chifukwa chani? mbewu ya kusamvera Satana anali atayizala mkati mwawo. Zimene anauzidwa zonena kuti mukuyenera kupereka nsembe iyi motere, iwo sadamvere ayi. Kukamuyesa Mulungu. Alipo ambiri ndipo timaphunzira za Sodomu ndi Gomora. Timaphunzira za chigumula cha Nowa, chimene Mulungu anawauza anthu kuti kupembedza koyenera ndi koma kusamvera kwawo, Mulungu anawalanga. Tatiyeni tiwerengenso pa vesi 10 ndi vesi 11. Chenjezo likubwera motani ngakhale ku masiku ano a kumapeto? Pamene tikumakhala ndi kupembedza kosiyanasiyana, kupereka nsembe zosiyanasiyana, zovomerezeka ndi zosavomerezeka zomwe. Vesi 10 akunena kuti, Ndi kuti musiyanitse pakati pa zopatulika ndi zinthu wamba. Inu, pali zinthu zina zimene zili zopatulika, zimene sizingasinthe, munthu afune, munthu asafune. zimene Mulungu yekha ananena nalamula kuti mukuyenera kutere. Koma ndikumva chisoni m'badwo uno wakumapeto umene wangotsala kunena kuti Yesu Khristu azibwera inde mwala wa pangodyawo umenye chifano koma ukuchita ulibe kusiyanitsa kwina kulikonse. Chinthu chabwino chikutchulidwa choyipa, chinthu choyipa chikutchulidwa chabwino. Tikukhala mu dziko lovuta kwambiri imene zinthu zopatulika sizikusiyanitsidwanso ndi zinthu wamba. Ndi pakati pa zodetsedwa ndi zoyera, inu Mulungu anayika zodetsedwa ndi zoyera zimene Mwana wa Mulungu Inde, mbadwa ya kumwamba wa m'mudzi wa opatulikawo akuyenera kuzindikira amene akalowe pazipata. Vesi 11 ya Levitiko chaputala 10 ikufotokoza kunena kuti, Ndi kuti muphunzitse ana a Israyeli malemba onse amene Yehova analankhula nawo ndi m'dzanja la Mose. Aleluya! Lamulo likunena kuti Amithenga a Yehova akuyenera kuphunzitsa ana a Israyeli Malemba onse amene Yehova analankhula nawo mdzanja la Mose. Ana a Israyeli amene tikukamba panopa sitikukamba aku Middle East akumenyana nkhondowa pa zifukwa zozikonda, iyayi malo awa ndi anga, iyayi chuma ichi, kulimbirana ukulu kumene kunayamba mmwamba kukupitirirabe, ndi zinkhondo zimene tikuzionazi chifukwa chiwawa chili pakati pathu. Kusaweruzika kuli pakati pathu. Kukonda ndalama kuli pakati pathu. Mpikisano uli pakati pathu. Ndi chifukwa chake zinkhondo zikungopitirira, miyanda miyanda ya anthu ikuonongedwa. Mukawerenga nyuzi, ndi crime, crime, crime, crime, mlandu, mlandu, mlandu, mlandu, chisavundi, chiwawa, Nkhanza zambiri zikuchitika, anthu akuphedwa mopanda chifundo m'matauni ndi m'midzi momwe. Koposaposa m'mataunimu, inde m'mizinda, mukuchitika zipongwe zosiyanasiyana ngakhale zina zochitika masanasana, dzuwa likuswa mtengo, anthu ndi kumachita choipa, anthu, munthu wochitidwa choipayo osalanditsidwa mpakana moyo kumatengedwa. Tikukhala mu dziko limene chifundo chatha, chikondi cha pa abale chatha, chazirala. Zoti lamulo la Yehova likunena kuti konda mnzako mmene uzikondera iwe mwini. Ayi ndithu. Koposaponso uzikonde Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi chuma chako chonse. Ayi ndithu. Pamenepa mpamene pakulowekera chilamulo cha Yehova. Inde tikamawerenga kuchoka pa Mateyu 22:36 mpakana kafika vesi 40, komanso ngakhale Maliko 12:33 mpakana 38, koma ndithu ayi, mtundu wa anthu ndi mtundu wosaweruzika. zoti lamulo la yehova likunena kunena kuti uzikonda mulungu wako ndi mtima wako wonse anthu asiya kumukonda mulungu ndi mtima wawo wonse takumbukirani inu tikukhala masiku achi- achipembedzo chakuma tikukhala masiku a nyengo yakumapeto ya dziko lapansi kumene dongo lachabechabe ndi chitsulo zaphatikizana ndipo zimenezi zikuyimira kunena kuti mpingo ndi dziko lapansi ziphatikizana Komatu kuphatikizika kwake kungokhala kwa pamwamba sikukhala kwa mkati. Talakalakani inu chikhulupiriro, takalakalakani inuyo chikhulu chi- chipembedzo chochokera mkati mwanu. Chimene chili mkati mwanu chizionekera ngakhale kunja komwe, chifukwa ndi chakunjacho chimene chimalalikira za ukulu wa Mulungu. Musanamizike inu kunena kuti Ndi- mulungu amangoona mu mtima mokha ngakhale kunja kwa munthu kumamuyenereza munthu nadabu ndi abihu anavalatu za, za ansembe amene anavalira koma mkati mwawo munali kambewu kakusaweruzika ananyamula moto wachilendo nafika nawo pamaso pa mulungu ndipo mulungu anawakantha nawaononga chifukwa iwowo sanalemekeza mawu onse amene mulungu ananena Tikukambirana kunena kuti tili mu dziko lachilendo. Inde, pamene tili mu dziko lachilendoli, Mulungu watipatsa Bible ya- watipatsa Bible lake kuti lititsogolere. Tatiyeni tipite inu pa Miyambo chapter 6. Miyambo chapter 6 timve kunena kuti Mulungu watipatsa Bible lake. Ndipo mu Bible lakelo mukupezeka chani chimene chikuyenera kutitsogolera mu dzikoli lachilendo. Ndi kuti tisapereke nsembe yachilendo, tizindikire zopatulika ndi zodetsedwa. Ndipo ifeyo, mtundu wopatulika wa Yehova, titenge zo- zoyera zokhazokhazo. Ndi zokudya, titenge zoyera zokhazokhazo. Titenge zokhazokhazo zimene Mulungu watiyankhula. Miyambo chapter 6 vesi 23 aku- Mawu a Mulungu akuti chani? Mzimu akuti chani? mnyengo ino akutiuza miyambo chapter 6 verse 23 akunena kuti pakuti malangizo ndi nyali malamulo ndi kuunika ndi zidzudzulo za, mwa, za, za, ndi, ndi zidzudzulo za mwambo ndizo njira ya moyo akutifotokozera kunena kuti malangizo ndi malamulo izizi ndi zidzudzulo za mwambo Ana a Mulungu, sitikuyenera kukhala ngati tiana tomangotengeka ndi ziphunzitso wamba, kutitenga kutipititsa uku, kutitenga kutipititsa uku, inde, pamene mpingo ndi dziko zalumikizana, pamene lamulo la dziko likuoneka kuti ndi lamphamvu kwambiri kusiyana ndi lamulo la Yehova. Ha, zomvetsa chisoni nanga! Akutifotokozera vesi 24. pa pa verse 23 pakunena kuti pakuti malangizo ndi nyali malamulo ndi kuunika mulungu watipasa nyali mulungu watipasa malangizo ake monga kuunika koti kutiunikire pamene tikuyenda mu mdima inu ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti naye wina aliyense amene amasunga malamulo onse a mulungu khumi sakhala otsutsika ngakhale pa dziko lapansi Makamaka malamulo awo amene amakhala a munthu ndi munthu mzake oti uzikonda mzako mmene uzikondera iwe mwini. Chifukwa ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti malamulo a Yehova sanathere pa mtanda. Inu Yesu Khristu sanabwere kuzanena kuti yambani kupha ayi. Komanso pamene tikukamba za kupha apa tikawerenga kuchokera pa Mateyu chapter 5 timamvapo kunena kuti ngakhale amene wangomukwiyira mzake wapha. Yesu Khristu anabwera kudzakwaniritsa chilungamo. Yesu Khristu anabwera kudzakwaniritsa malamulo ake mu njira yotani? Pamene lamulo likunena kuti usaphe, ndipo ndi zoona palibe munthu amene sakufunika kupha munthu mnzake mu njira ina iliyonse. Koma akutifotokozera kunena kuti ngakhale ungomukwiyira mnzako wamupha. Usachite chigololo. Tikamawerenga lamulo namba 8 limanena choncho. Usachite lamulo namba 7, usachite chigololo. Limene tikuona kunena kuti Yesu Khristu atabwera pa Mateyu chapter 5 verse 27 timamva kunena kuti amene angomuyang'ana angomuyang'ana mkazi namusirira wachita naye kale chigololo. Inu anthu akuchita zigololo mu njira zosiyanasiyana, kumaona zithunzi zolaula, akuchita lamulo, aku, akuphwanya lamulo lonena kuti usachite chigololo, ndipo ngakhale dziko lapansi kuonera zithunzi zolaula, mafilimu olaula ndi tchimo. Koma ndimadabwa kuti zimatheka bwanji omwewo malamulo amapereka ma license kwa anthu amene akumakhala pa cinema, pa makanema, kumapanga ma movie olaula. kumapanga ma movie amene ali mwina oti mwina akufuna anene kaya zina koma mkatimo mumapezeka zochitika zimene anthu akuchitika akuchita zolaula kumagwiranagwirana pa screen ana ang'onoang'ono ndikumaonera usachite chigololo zimenezi zimabweretsa zilakolako zoyipa m'moyo mwa anthu anthu alowa mpakana muchi- muchitidwe omadzichiritsa manyazi okha masturbation Mulungu akuyenera atimasule, atikonze nthawi isanathe. Ndi chifukwa Mawu awa afika kunena kuti tichenjezane wina ndi mzake, tizindikire kunena kuti Mulungu akuti chani. Lamulo likutiuza zonena kuti usabe, tinakambira kuti ngakhale kusuntha malire a munda ndi kuba kumeneko. katangale wina aliyense ndi kuba kumeneko, kukhotesa mlandu kwina kulikonse kumene tingakhote ndi kuba kumeneko, inde, kusapereka zopereka ndi chachikhumi ku ntchito ya Mulungu ndi kuba kumeneko. Tiziko, uzikonda mnzako monga uzikondera iwe mwini, inde, ngakhale amabizinesi kuyika, kuyika, kuyika mlingo wochepa ukwe- kuka- kukakhwefula sikelo sikelo m'moti iziyeza 1 kg imayeza 900 grams unakayikhwefula kumeneko ndikuba kwa inu amene muli chinthu ichi konzani nthawi isanathe Musakhale nawo maonekedwe a chipembedzo koma mphamvu mkati mwanu mulibe, munaikana, mkati mwanu muli mbewu ya kuukira. Lapani chisomo chisanachotsedwe, inu mudzapulumuka bwanji mukapanda kusamalisa chipulumutso choterechi? Tikumva zoti usanamizire nzako pa nam- pa lamulo namba 10 limene likutifotokozera ndithu momveka bwino usanamizire nzako. Inu, anthu ali m'mavuto chifukwa chonamiziridwa. Anthu akupereka umboni wabodza mu njira yosiyanasiyana ndipo Mulungu zimenezi sizimamukondweretsa. Mulungu amamva chisoni. Miseche ija isiyeni inu, monga Davide anapempha kunena kuti, ikani londa pa mlomo wanga. Limeneli likuyenera kukhala pemphero la mwana wa Mulungu wina aliyense kuti, Mulungu chonde ikani londa pa mlomo wanga. Chifukwa nthawi zina ndimafuna ndizipulumutsati bodza lopulumutsa. Kulibe bodza lopulumutsa tisanamizane anthu a Mulungu. Bodza ndi bodza, bodza ndi bodza. Tikuyenera ifeyo mawu athu inde akhale inde, inde, inde basi. Inde ayi basi. Kuonjezera pamenepo mawu amene akuchokera kwa Satana sakuchokera kwa Mulungu. Tisamakhale oyankhula kwambiri koma tiziyankhula zochepazo zoyenerazo chipulumutso cha munthu. Lamulo namba 10 likutiuza zonena kuti usasirire nyumba yake ya mnzako, usasirire mkazi wake wa mnzako, kapena wantchito wake wamwamuna, kapena wantchito wake wamkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse ka mnzako. Lamulo la Yehova likutifotokozera kunena kuti usasirire. Mzimu wa mpikisano umabweresa umabweresa upandu pakati pa anthu, umabweresa ufiti pamaso pa anthu, umabweresa nkhaza ndi chosilira choipa. Malingaliro oyipa upandu amabwera chifukwa cha kusilira kumene kumapezeka pakati pa anthu. Inu Mulungu akuyenera atithandize masiku ano otsiriza pamene tikuyenda njira ino. ndi kunena kuti achotse chisiriro china chirichonse chimene timakhala nacho pa munthu wina. Zikukwanireni zimene muli nazo inu. Takumbukirani phunziro limene lija. Kwa amene musanalimvere, tabwererani mukamva lamulo limene tinalikamba mokhazikika. Zikukwanireni zimene muli nazo inu. Zikuthandizirani kunena kuti musachimwe. Takumbukirani Satana malo ake sanapezeke m'mwamba chifukwa choti anali nacho chisiriro. Amasirira zinthu zimene zisali zake. tikuyenera kuti tikonze njira zathu ifeyo chipembedzo chathu tichikonze tisabwerese moto wachilendo monga na nadabu ndi abihu anachitira ana a aroniwo anawonongedwa pamaso pa mulungu anaphedwa ndi moto wa yehova chifukwa chonena kuti iwowo sanamvere mawu onse amene mulungu amanena tikukhala mu nyengo imene ili yovuta kwambiri imene ngakhale ana sakulemekeza atate awo ndi amawo owabala. Amen. Ndipo lamulo limene linalonjeza lonena kuti kuti masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa achuluke. Mulungu akufuna achulukitse masiku athu okhala m'dziko. Ndipo mwana amene amamvera atate ake ndi amake Mulungu amampasa masiku ambiri. Ana amene amasankha moyo wachiwonongeko sakhalitsa. Alipotu ana ang'onoang'ono pano amene atenga kale matenda chifukwa cha mchitidwe wosamvera wachigololo wachiwerewere. Ena chifukwa ana ena ndi amphulupulu ndi okuba pano anawatema. Ena anafa kumene, koma kamwana kang'onong'ono ndi zaka 20 sizinakwane. Ena chifukwa cha bodza lomweli amenyedwapo. pakamwa apapa kusilira kumene anthu apanga ma mistake awo akuluakulu moyo mwawo kaduka mulungu atithandize nthawi ikupita kumapeto tikukhala masiku amene dziko likupita kumapeto ndipo tikuyenera tikonze njira zathu mitsinje ya madzi amoyo inde mzimu woyera uzitilamulira ndikuti tisakhalenso mu zinthu za dziko lapansi. Poti Mulungu anatipatsa lamulo loyera ili. Mkulu wa, mkulu wa chilamulo uyu atafika kwa Yesu Khristu pa Mateyo 22 anamfunsa kuti kodi lamulo lalikulu ndi liti? Ndiye ndiye mkulu ndiye anafotokoza kunena kuti lamulo lalikulu uzikonda Mulungu wako mmene uzikondera iwe mwini. Uzi- Uzimukonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi china chilichonse chimene uli nacho. lamulo loyamba ndi limenelo lolingana nalo uzimukonda mnzako mmene uzikondera iwe mwini taona malamulo 6 uzilemekeza atate ako ndi amako usaphe usachite chigololo usabe usanamizire mnzako usasirire kanthu kena kalikonse ka mnzako amenewa ndi amene amatithandizira kunena kuti munthu ndi munthu mnzake tikhale anthu okondana Moyo wathu ukhale wotetezeka. Chuma cha mnzathu chikhale chotetezeka. Inde zokhumba za mnzathu zikhale zotetezeka. Chifukwa pamene anena kuti usasirire ngakhale mkazi wa mnzako ndi kuti akupewa mchitidwe wachiwerewere. Ta- Kumbukirani inu lamulo lamulo linena kuti usachite chigololo. Sichikungochita chigololo ngakhale kungokhumbira kokha, kungosirira kokha wachita chigololo. Ndiye Mulungu akuyenera atithandize ife kupewa maonekedwe onse achinyengo komanso kupewa kuwakopa anthu ena. Inu tazizifunsani mukamaka mukamavala zovala. Mmene mumavalira mumavala kunena kuti alemekezeke ndani? Akuoneni ndani? Mukope ndani? Mukakhala pansi kukhala naye mzimu woyera ngati bwenzi. Kumufunsa kuti kodi Ambuye mmene ndavalira leromu ndavala ku ulemerero wanu kapena ku ulemerero wanga? Ndifuna ndikuuzeni kuti ambiri wardrobe yathu Mulungu atiyankha kunena kuti utalemekezeke ndi iweyo, ine sindikuonekera, ukukopa anthu ena, ukamayenda anthu azikhala akukuyang'ana, akumakhala ndi malingaliro oyipa. Tchimo. Tilape. Tikonze. Chifukwa silikuyenera kubweretsa chokhumudwitsa moyo wa munthu wina aliyense. Koma tamvetserani. Koposaposa malamulo awa sikisi, akumapetowa a munthu ndi munthu mzake, mabomatu mabomatu malamulo amenewa anawatenga. Okupha lero mlandu wake umaweruzidwa ku court uko. Ndiye wina akamanena kuti Yesu anabwera pa mtanda, nakhomedwa pa mtanda, anathetsa malamulo awa mukunama. Chigololo chomwechi ichi boma limadana nacho, ngakhale mu tsiku la lero chigololochi ayamba kuchiika m'ma category. akuchitika ma category mwa mtundu wanji akuchitika ma category kunena kuti ukhoza kukwatirana mamuna ndi mamuna mzake tchimo muzakhalepo pa phunziro la ukwati tizakambirana kwambiri za zimenezi nkhani ya usaphe iyi panopa lamulo lamulo lakuchotsa mimba palibenso vuto ku france chaka chomwe chino ayita kufika kunena kuti france have enthroned the abortion law akuti ayika lamulo la kutaya mimba ali ali aliyika pamwamba alikweza akupereka nsembe zo- zo- zo- zochotsa mimba mkazi akhoza kuchotsa mimba ngati asakuyifuna lamulo lokupha komanso tikaona nkhondo imene ikuchitika ku americayi yazisankhoyi iyi mademocrats agwiritsitsa mfundo zawo izi zonena kuti munthu akhoza kupereka mimba mmene angafunire Anali ku convention ku DNC. Ku convention kumene analiko kupezeka kunena kuti ku national convention kumene analiko ya Democratic party kumeneko anaikako zinthu zosiyanasiyana malo monena kuti ku msonkhano wa chipani azigawa mwina nsalu ma t-shirt ayi koma kumeneko amapereka kulera. Ena amene amafuna kukachotsa mimba amakachotsa mimba ku msonkhano wa zipaniko. Inu azitsogoleri a zipaniwa aku- akuchita ngati Nebukadineza, akukweza mafano osiyanasiyana, mfundo zosiyanasiyana zosembana zosemphana ndi ufumu wa Mulungu. Ta- Tateni tiwerenge limodzi pa Yeremiya chapter 17 verse Vesi 12, Pamene tifuna tione kunena kuti pamene azitsogoleri a dziko lapansi akuchita mfundo zao zosemphana ndi Mulungu, kodi akuchita zosemphana ndi Mulunguzi chifukwa chani? Mphamvu yao ndi yochokera kwa satana? Zimenezi anthu akumapanga mu dzina lonena kuti ayi ndi ufulu wa anthu, anthu tiwapatse ufulu wao azikhala mwa mtendere. Kodi mtendere wanji olumikizana ndi dziko lapansi koma ndikusemphana ndi chifuniro cha Mulungu? Yeremiya chapter 17 verse 12 akutifotokozera kunena kuti malo opatulika athu ndiwo mpando wachifumu wa ulemerero okhazikika pa nsanja chiyambire. Akutifotokozera kunena kuti malo opatulika Malo opatulika athu ndiwo mpando wachifumu waulemerero, okhazikika pa nsanja ya chiyambire. Mulungu akuyankhula, kunena kuti, Mpando wake wachifumu wakhazikika pa ulemerero, ndipo uli mmalo opatulika. mukachisi wake wa yehova wakumwambayo inu, inu mulungu wathu pa mpando wake wachif- wachisomo pasi pake pali malamulo tikalowa mulikasa limene mose anapasidwawo mkati mwake anayikamo magome awa amene analembedwa Ndipo kwa amene tinaphunzirako Bible Knowledge, likasa lija pamene panali akerubi paja timatchula kuti mercy seat, mpando wachifu, wachifundo wa Mulungu. Malo opatulikawo ndi pamene pamakhala Mulungu. Ndi Satana pakudziwa kunena kuti pamene pamakhala Mulungupo pansi pakepa pali malamulo. Malamulo khumi awa amene ngakhale chilemba chimodzi sichingachotsedwepo. Iyeyo akubweretsa mfundo zosiyanasiyana zophwanya lamulo lina lililonse, zophwanya lamulo lina lililonse. Ndipo wina aliyense amene akusankha kutenga lamulolo mmene lilili akumaoneka opusa, opepera, ombwambwana, osemphana ndi lamulo la dziko lapansi. Taganizani inu, madictionary a dziko lapansi ayiwala ngakhale kunena kuti kodi mkazi ndi chani? What is a woman? Tanthauzo loti what is a woman panopa mulibemo. Akuti mkazi si munthu amene anabadwa wamkazi. Munthu akhoza kusankha kukhala wamkazi ali wamamuna. Dziko lapansi. Ziphunzitso za dziko lapansi inde mitsinje ya ku Babulo iyi tikuyenera kuipewa. Adzitsogoleri a dziko lapansi az, akhazikisa mautumiki, a, akhazikisa maudindo ao pa mpando wa Yehova, napa, napereka malamulo osiyana, osemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Inu. Tikuyenera kuzindikira, tikuyenera kuchenjera, chifukwa tili ku ma, tili ku ufumu wa ku mapazi, iron and clay. Chitsulo ndi dongo sizingasanganizikirane ayi. Kumphatikiza Mulungu wathu akukana ndi mafano inu. Lamulo loyamba limene wa- wa- wa- wa- wamkuluyo anafunsidwa kunena kuti kodi lamulo lalikulu ndi liti anamuuza kuti uzikonda mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse inu tamvetserani kuchokera pa pa pa, pa Eksodo chapter 20 verse 1 mpaka na 2 akufotokoza kuti chani Eksodo chapter 20 lamulo lalikulu limene likukamba za chikondi cha Mulungu chifukwa tikawerenga kuchokera pa pa Yohane chapter 15 verse 14 akunena kuti muli abwenzi anga inu ngati musunga malamulo anga 14 verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga ndiye ngati ifeyo tikunena kuti ndimamukonda Mulungu iye akunena kuti muzisunga malamulo anga chifukwa amene sasunga malamulo ndoti samdziwa Mulungu Chifukwa chani? Malamulowo ndi mpando wa Yehova. Inu, ngakhaletu kumwamba ko lamulo linalipo kale. Talingalirani tikamayenda pa msewu. Umati ukamayendetsa galimoto, kaya wakwera galimoto, a traffic amatha kukuyimitsa pa njira. Amakufunsa tione license? Wapereka license? Azungulira matayala ali bwino bwino? Aona msonkho uli nawo? Aona insurance uli nayo? Amakuuza zoti pita. Lamulo lili ndi mbali ziwiri. It commends or condemns. It commends or condemns. Ndinene mu Chichewa. Limayamikira kapena limatsutsa. Kuyamikira ndiye commend-ko. Amene wachita amayamikiridwa. Ndi chifukwa chake ukamayenda pa msewu ukakhala zoti uli nazo zonse, a traffic amangokupasa kuti, "Ah, muyende bwino." Ah, Lakupanga commend. koma ukakhala kunena kuti china ulibe kaya license yo ulinayo koma unaiwala kunyumba a traffic samva zimenezo amanena kuti anthu onse amatiuza nkhani zake zabodza ngati zimenezi, ife sitingakhulupirire inu mulibe akatero amafika no ponena kuti okay chifukwa chonena kuti iweyo ulibe tikumanga takumanga takupeza ndi mlandu Ndipo mlanduwo umakhala womveka ndithu chifukwa lamulo la dziko limanena kuti ukuyenera ukamayendetsa ma ma automobiles, zinthu zimene zimayenda pa msewuzi, ukuyenera ku, ukuyenera kukhala nayo license. Ndiye ngati iweyo ulibe, umakhala kuti wala, wapalamula, walakwira ku lamulo la dziko, inde lamulo loyenda pa msewu. Lamulo, it commends or condemns. Ndiye anthu ambiri akusankha kunena kuti akhale otsutsika. Amati akafika pa lamulo akumangomva kutsutsika kwina kulikonse. Tikawalangiza mukundiweruza. Ha! Inu, Eksodo chapter 20 akutifotokozere. kunena kuti, Malamulo awa anachokera mkamwa mwa Mulungu ndipo anapereka motani? Ndipo Mulungu ananena mawu onse amenewa nati, mawu onse amenewa kumi ananena nati, Ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Igupto, ku nyumba ya akapolo. Ine ndine Yehova Mulungu wako, akuzitchula, Ineyo ndine Yehova Mulungu wako. amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Egypt, ku nyumba ya akapolo. Ndiye akutifotokozera kunena kuti, Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Inu zomvetsa chisoni. Dzulo dzuloli ili. Mfumu Francis, Papa Francis anapita ku Europe ku ulendo wa masiku 10. Atabwererako, amafotokozera mpingo umene amautsogolerawo komanso dziko lonse lapansi kuti, Aa, matamando ndi ulemu ndikuwapereka kwa Amayi pondiyang'anira, pondisunga ulendo wanga wonse. Zomvetsa chisoni nanga! Usakhale nayo milungu ina koma Ine ndekha. mtima wanga ukumva chisoni kunena kuti pamene anthu akumayenda pa, pa ndege nachita ngozi nafa amene mtsogoleri wa dziko lino anafera saulos chilima komanso ndi anthu ena amene akhala akufa pa ndege inde pamadzi kumachita ngozi ena pa msewu kumene kungogundidwa ali, pa, ali kumbali kwa msewu galimoto kungobwera kuwagunda kuchotsa moyo Koma munthu wayenda kwa masiku 10, masiku 10, m'malo monena kuti ndifuna ndiyamike Mulungu wa kumwamba pondisamalira akuti amayi amusamalira. Inu chipembedzo cha mafano chalowa mu dziko lapansi ndikumva chisoni. Ndi 1965 yomweyi imene Maria anayamba kulemekezedwa nkunena kuti Maria anakwera kumwamba. Anaukitsidwa anakwera kumwamba ma 19 momwemo. Koma mtsogoleri amene ali wachipembedzo, amene mawu ake akayankhula dziko lonse limakhulupirira ndikumafika ponena kuti akuthokoza amayi amusamalira. The Queen of Heaven, Ishtar. Ha! Mkazi wachigololo uyu. wasakaniza zikhulupiriro inu. Dziko lapansi yasankha kukhala nayo milungu ina ndi chifukwa chakenso mkuluyi wiki yathayi September yomweyi 2024 wafika poyankhula kunena kuti dzina la Yesu si dzina la Yesu lokha limene lingatipulumutse anthu akhoza kutchula dzina lililonse dzina la Buddha dzina la kaya Bahai kaya dzina la ndani kunena kuti akafike kumwamba. kaya dzina la Paulo, kaya dzina la Mariya, kaya dzina la Rebeka akafika kumwamba. Tikukhala mu nyengo imene ili yoopsa kwambiri. Inde imene asayansi afika kunena kuti in science we trust osati in God we trust. Usakhale nayo milungu ina koma Ine ndekha. Koma tikukhala mu nyengo imene anthu ayiwala mawu onse onenedwa ndi Mulungu. Inde likakhala namba lamulo namba 2 anzathu akatolika analichotseratu. Tikamawerenga kuchokera mu cholembera chawo cha mu Convert's Catechism of Catholic Doctrine ya 1946. Inde, nyengo yake yomweyo imene Mariya anapangidwa ananenedwa kuti wakwera kumwamba ndipo akuyenera kupatsidwa ulemerero wonse monga mayi awo a Mulungu. Hey! Lamulo namba 2 limanena kuti usadzipangire iwe wekha fano losema kapena chipangizo chilichonse cha zinthu za thambo la kumwamba kapena za mdziko lapansi kapena za madzi a pansi pa dziko usadzipembedzere izo Usadzitumikire izo, chifukwa Ine Yehova Mulungu wako ndili, ndi, ndili Mulungu wansanje, wakulanga ana chifukwa cha atate awo, kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi Ine, ndi kuwachitira chifundo anthu zikwi zikwi a iwo akukonda Ine. nasunga malamulo anga. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Mulungu akunena kuti atichitira chifundo. Pokhala pake ndi pa Mercy Seat. Amakhala pa mpando wa chifundo. Inu, chifukwa chonena kuti Mulungu amagwetsa mvula kwa ochimwa ndi olungama, tonse timapuma, sizikusonyeza kunena kuti Mulungu akuvomereza zimene mukuchitazo. Akusungani ndi moyo kuti mulape, mukonze, pakuti Yesu Khristu anaza mu dziko lapansi kuzapulumusa ochimwa otayikayo, kuzapulumusa inu, kuzapulumusa ine. Ndiye chifukwa chonena kuti ndaba, chifukwa chonena kuti ndasilira, chifukwa chonena kuti ndatchula dzina la Mulungu wanga kwachabe, ndiye Mulungu sanandiononge, sizikutanthauza kunena kuti Mulunguyo akuvomerezana nafe. Tikuyenera kukonza. Inu, anthu azitengera ngakhale makolo awo kukhala milungu m'maganizo mwawo. Sanaseme chifano cha Mariya nkumachigwadira. mm kapena kumachihaga. mm kumachikisa. mm Komano kholo lawo ndiye kamulungu kawo. Khololo lafika pomanena zinthu zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Khololo lafika lokuletsani inuyo kusata choonadi ichi. Abwana anu afika pokuletsani kusata choonadi ichi. Mau onse ochokera mkamwa mwa Mulungu iwo akuwatsutsa, kumati, Aaa, Mulungu amaona mu mtima. Malamulo anathera pa mtanda. Tikhoza kuchita mmene tingachitire. Akuti, Amene akonda Ine, asunga malamulo anga ndipo ndiachitira chifundo. Chifukwa Mulungu akhala pa mpando wake wachifundo. Mulungu apereka uthenga uwu mwa vumbulutso ili ndi cholinga mwa chifundo chake cholinga kuti tichenjezedwe pamene tikukhala ku ulamuliro wa kumapazi umene human rights ikukwezedwa kwambiri koposa malangizo ndi malamulo a Yehova amene taona kunena kuti ndi nyali ndi kuunika ya panjira pathu. Zinthu izi ndi zimene zikuyenera zititsogolere. Inde, mawu onse ochokera m'kamwa mwa Mulungu ndi amene akuyenera kutitsogolera. Akutiuza, Usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe, chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wochimwa amene atchula pachabe dzina lake. Inu anthu kunja kuno amalumbira. Mateyu chapter 22 akutilangiza kuti tisalumbire. mu njira ina iliyonse. Mawu athu akhale eya ndi ayi basi. Inde, inde, inde basi. Zonse zowonjezera zichokera kwa Satana. Lamulo namba 4 limene likutiuza zonena kuti uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi udzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako, usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako. wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako, chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi, ndi nyanja ndi zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri, chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Lamulo limeneli Satana walipondereza. Ndi chifukwa chake akufotokoza kunena kuti munthu ukhoza kuzera njira ina iliyonse. Akuti uthi- ufumu wakumwamba uli ngati phiri, wina adzera uku, wina tonse tikakumana kumwamba. Ukhoza kudzera mu dzina lina lililonse, pamene Yesu akunena kuti palibe amene angafike kwa Atate pokhapokha adzere mwa ine. Taonani Papa Francis aku- akukusisitanitu inuyo Asilamu. Kumakuuzani kuti dzina la Yesu ndi lopanda mphamvu simukapulumuka nalo. Akukunamizani, dzukani! ndi baibulo lokha limene lili louziridwa baibulo ili limene mulungu anayika mawu ake ndi onena kuti ife tikuyenera kutsatira zonse zimene mulungu ananena tikuyenera kutsatira abihu ndi Na- nada ahabu anamva mawu a mulungu koma sadachita sadawachite nchifukwa chake mulungu anawaononga wodala ali akumva ndi kuchita Sikumva kokha ayi, anthu akhala akumva mauthenga osiyanasiyana, kuwerenga zosiyanasiyana. Tsiku ndi tsiku timakhala tikumva ma radio, ma TV, ma WhatsApp, makachisi amene anthu amapita Sunday'wa, makachisi amene amapita anthu la Sabatawa, kumva ndiye ndi kumamva, koma kodi mukuchita? Kungomva kokhatu sikungatipulumutse koma kuchita. chifukwa munthu umachita chimene mtima wako ukufuna ukamachita chinthu usakufuna umachita ngozi ndi chifukwa chake anthu amene amangodziwa mawu a mulunguwa nangokhala convicted nangokhudzika amapezeka zonena kuti akuchita zina iweyo ukudziwa ndithu kunena kuti masturbation ndi tchimo ndiye umapezeka kunena kuti ukakhala kuseli umati ah, koma ineme ndikumvera thupi langa thupi langa i think likufuna litakhala ndi chinthu chochitika Ah, i think ndingozithandiza ndekha Ukuchi- ukuzichitira chonyasa ukuchita chigololo Uf- ukuba ndithu ukumva ndithu mkati mwa iwe chinthu ichi si chako usatenge ukatula katundu wa mwini wake kamubwenzere kukakhala chinyengo kana chinyengocho ndi bwino kukhala wosauka koma ayi ndithu umasankha kutenga chinthu cha mwini wake nkhondo mkati mwathu nkhondo mkati mwathu mulungu akutiuza kunena kuti tsiku la sabata ili likhale lopatulika inu malamulo amene mulungu amapereka pa sinai sikunali kuti amapereka koyamba ayi amangowakumbutsa Ndi chifukwa chakenso leroli tafika ndi kunenera. Dzulo timaphunzira mutu wonena kuti uyenera, uyenera iwe kuneneranso. Ndi chifukwa chake leronso tikuneneranso, kungokumbutsana za Malamulo Khumi a Mulungu kuti tikuyenera kuwatsata onse. Tikuyenera kuwatsata onse chifukwa chani? Choopsa chimene chilipo ndi chani? Yakobo chapter 2 akutifotokozera motani? Yakobo chapter 2 verse 10 mpakana 12 akufotokoza motani? Yakobo chapter 2 amene waswa lamulo limodzi waswa onse malamulo amayenda ngati package kulibe kunena kuti ndisankha ndi ndipanga awa kapena ndimvera awa okha verse 10 akufotokoza pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa pa limodzi iyeyi wachimwira onse Satana vesi limeneli amalidziwa. Ndiye amangofuna kunena kuti inuyo ndi ine tingoswa limodzi lokha. Ndi chifukwa chake pa Masalimo 137 imene tinawerenga dzulo, tinafotokozeredwa ndi kuzindikitsidwa kunena kuti o- ogwidwawo a ku Babulo ku ukapolowo anafunsidwa angoimba nyimbo imodzi yokha. Satana amangofuna mungopanga kamodzi kokha chigololo kuti muchoke pamaso pa Mulungu. Achinyamata amene mukumvera uthengawu, tasamala ndi- ndi ndi tizibwenzi mumapanga mukanali ang'onoang'onowo chifukwa zikuonongani. Mukamazalumikizana ndi okondedwa wanu mudzakhala okhumudwa. Mulungu akuyenera tichitire chifundo inu. Nthawi yatha, Yesu Khristu akubwera posachedwa. Tikuyenera kukonza njira zathu. Tikuyenera kusiyana nacho choipa china chiri chonse, inde, maonekedwe ena ali wonse a choipa tikuyenera kuwasiya. Tatiyeni tipite pa, pa Aroma chapter 12 verse, verse 2. Pamene Yesu Khristu akubwera kudzaweruza dziko lapansi, kodi ife tidzapezeka mbali iti? Aroma chapter 12 verse, verse 2. Aroma chapter 12 verse 2 akutifotokozera kunena kuti ndiyambire vesi 1 chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwa zifundo za mulungu inde mwa zifundo za mulungu okhala pa mpando wachifumuyo pa Mercy Seat pamwamba pa likasa la yehova limene mkati mwake muli malamulomo akuti chani kuti mupereke matupi anu nsembe yamoyo yopatulika yokondweretsa mulungu ndi kupembedza kwanu koyenera inu mulungu afuna tiyambe kupembedza moyenera Osati kukhala nacho chipembedzo cha Nadabu ndi Abihu, amene anatenga moto wachilendo pa chofukiza, mwe, kuchita chimene Mulungu sadawauza, inde, kukhala nawo khalidwe la Kaini, kukapereka mphatso ya, ya, ya zipatso malo mokapereka mphatso yofukiza. Mulungu atithandize inu. Kwa nthawi yaitali Satana wakhala akutinamiza, kunena kuti malamulo anathera pa mtanda. Kwa nthawi yaitali makachisimu azibusa akhala akutiphunzitsa kunena kuti maonekedwe alibe ntchito, Mulungu amaona mu mtima. Nthawi yaitali ophunzitsa akhala akuphunzitsa kunena kuti tsiku silikapulumutsa munthu. Tamvetserani inu, tikapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso choterechi? Akutiuza zonena kuti, ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe a pansi pano, koma mukhale osandulika. mwa kukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu, ndi chabwino, ndi chokondweretsa, ndi changwiro. Inu, chifuno cha Mulungu, kufuna kwa Mulungu, ndi konena kuti ife anthu tisafanizidwe ndi makhalidwe a dziko lapansi. Mkhristu azisiyana ndi munthu wamba. Zinthu zachabe zizisiyana, zizisiyana ndi zinthu zopatulika. Tawerenga kuchokera pa Levitiko chapter 10 verse 10. Tikuyenera kusiyanisa zopatulika ndi zinthu wamba, zinthu zachabe za dziko lapansi. Maonekedwe a uzimu ndi maonekedwe a sataniki, maonekedwe a chitayiko tikuyenera kusiyana nawo. Tisakopeke ndi maonekedwe a dziko lapansi. Inu satana tinamuvula kwambiri, tinamuyalutsa ndi kumuona khalidwe lake. Khalidwe la chitayiko kuti amabweretsa zinthu zooneka zokongola. Akuti, Mkatimo muli nyerere chikomekome cha mkuyu, mkati muli chani? Muli nyerere. Satana amafuna zimenezo. Muzivala ndithu ma uniform aku tchalitchi Sunday lina lililonse ndi kumapita. Inde kuvala bwino anzathu a Chisilamu, ku msikiti, chilichonse kutseka kuyambira kumutu monga Bible limafotokozera, azimayi a Chisilamu amavala bwino kwambiri. Koma mkatimu muli kambewu ka kusaweruzika komukana Yesu Khristu. Inu mutengeni Yesu kukhala bwenzi ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Adzakuukitsani chifukwa timadziwa ife Asilamu ndi Akhristu onse timakhulupirira kunena kuti Yesu Khristu akubwera ndipo adzamuukitsa adzamuukitsa ngakhale Prophet Muhammad. Chimenecho amakhulupirira. Ndipo amakhulupiriranso kuti kubwera jahena kubwera moto. Inu ndi Yesutu amene akudzaukitsa Muhamadi ndi inuyo. Nadzasandulitsa matupi athu amene akudzatitenga ndipo tikuyenera timukhulupirire mu zonse, kuyenda njira imene Yesu Khristu anayenda mu ubatizo woona. Kusunga tsiku la Sabata. Zimenezi ndi zimene Yesu Khristu akufuna. Osati kukhala nacho chipembedzo chongokhala nawo maonekedwe kunjaku koma mphamvu yake ulibe. Maonekedwe abwino, maonekedwe okoma. koma mkatimu kukhala opha anthu moti uthengawu wina akaumva umupweteka ndithu. Uthengawu ukuyenera kupweteka ndithu mmene tinawerenga kuchoka pa Chivumbulutso chapter 10 kunena kuti nditadya kabukhuko kanakoma mkamwa mwanga koma m'mimbamu kanawawa. Kakafikatu m'mimbamo kawawa koma kakuyenera kubereka zipatso zoyenera. Inde, kakuyenera kudzala mbewu ya choonadi mkati mwanu. Tipempheretu kwambiri ife kunena kuti Mulungu atipatse mtima wofewa, wa nthaka yabwino, kuti Mawu a Mulungu ngati awa akamavumba, ngakhale atakhala kuti akutsutsana ndi tchimo linake limene ife timachita, tikakhulupirire nalandira choyeneracho. Tisakhale nawo maonekedwe ena aliwonse a dziko lapansi. Tisafanizidwe ndi dziko lapansi, Mawu a Mulungu akutifotokozera motero. inu mawu a mulungu awa ndi amuyaya tikuyenera kuwatsata mmene alili pamene yesu khristu akubwera kuzaweruza dziko lapansi ifeyo tikuyenera kumutsata yesu khristu mokhazikika mulungu akutifotokozera ifeyo kunena kuti tikuyenera kumutsata iyeyo mokhulupirika Tikamutsata mokhulupirika, china chilichonse chimene chidzachitike m'moyo mwathu chidzachitika ku ulemerero wa Mulungu. Tatiyeni tibwerere pa Yakobo chapter 2 pompaja. Kodi ifeyo tikakaima pa chiweruzo, tikaweruzidwa pa lamulo lake liti? Tikaweruzidwa pa ntchito zake ziti? Mulungu wathu, ufumu wake siokakamiza. Tikamawerenga kuchoka pa Daniel chapter 3, timamva zonena kuti Nebukadineza, ngakhale anamuuza zonena kuti iweyo ndi mutu okhawo wa golide, iye anapanga chifano cha golide chonse. Mapeto ake anafuna kupembedzedwa usazipangire wekha fano losema. Maiko onse a dziko lapansi izi tikumva zoti kukonza chilengedwe ati climate climate climate change climate change ndi nkhani yofuna kupembedzedwa. Pamene Mulungu akunena kuti tikonze khalidwe lathu tikhale nawo ma tikhale nawo maonekedwe atsopano. Satana akunena kuti iyayi tiyeni tizisunga malamulo a dziko lapansi tikonze dziko. Sikubwera dziko lina, mawu okhawa akunena. Sikubwera dziko lina, dziko likupita kumapeto. Anapanga chi dooms clock chawo chikumachotsera. Chikamafika zaka cha 2027 ngati dziko silikonzeka akuti carbon ikhala yakwera, dziko liwonongeka, ee mwakuti mwakuti, anthu asowa pokhala, anthu achulukitsa, achepe. mpaka afika popanga malamulo awo achilengedwe nawonso malamulo awo alipo khumi akuona zoti a mulungu ndi osakwanira akuti tikonze chilengedwe yakobo chapter 2 verse 12 akuti chani yakobo chapter 2 verse 12 akufotokoza kunena kuti lankhulani motero Ndipo chitani motero monga anthu amene adzaweruzidwa ndi lamulo la ufulu. Akutitu ifeyo tikaweruzidwa ndi lamulo la ufulu. Palibenso china chimene chingadzatiweruze ayi. Ndi lamulo limene limazindikiritsa zonena kuti inuyo mwalakwitsa. Pamene muli pa msewu, simunayende ndi laisensi, ndiye kuti pambuyo pake pali kale lamulo limene linakhazikitsidwa. Iweyo ngati ulibe laisensi wachimwira lamulo. ndiyoti amene wachimwira lamulowe ndi lamulo limene limakuweruza lamuloli ndi laufulu kwa iwo onse amene amalitenga mwaufulu silimawapanga kondemu koma limawapanga komendi silimawatsutsa koma limawayamikira hmm. mulungu wathu inu akufuna ifeyo tikhale akapolo abwino osunga zopatulikazo za yehova pakuti mulungu wathu s- ma- malamulo ake a yehova mawu ake a mulungu satsutsana ndi malonjezano ake a Mulungu. Chimene Mulungu anena ndi chimene amakwaniritsa. Tiyeni tipite pa Agalatiya chaputala 3 vesi 24. Tikamve pamene akufotokoza zonena kuti malamulo satsutsana ndi ma, ndi malonjezano a Yehova. Chimene Mulungu anena ndi chimene chimachita. Kwa iye amene amamvera makolo, Mulungu amamuchulukitsira masiku. Ndipo alipo, alipo pano amene akukhala mu chilungamo cha Mulungu chifukwa choti anamvera. anamvera zokamba za makolo. Komanso tikumva zonena kuti ngakhale iwo amene sapembedza mafano, amene chipembedzo chawo achiika m'manja mwa Mulungu ndawona chilichonse chimene ali nacho ndi chake cha Mulungu, amenewo Mulungu amawachitira chifundo. Amene satchula dzina la Mulungu wawo kwachabe, amene salumbira kwachabe, Mulungu amawachitira chifundo. Agalatiya chaputala 3 vesi 24 akuti chani? Malamulo satsutsana ndi malonjezano a Mulungu. vesi 20, vesi 24 akunena kuti, Momwemo chilamulo chidakhala namkungwi wathu, wakutifikitsa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi m'chikhulupiriro. Aleluya! Koma popeza chadza chikhulupiriro, sitikhalanso omvera namkungwi. Akutifotokozera kunena kuti. Vesi 26 pakuti inu nonse muli ana a mulungu mwa chikhulupiriro mwa khristu yesu aleluya akutifotokozera kunena kuti momwemo chilamulo chidakhala namkungwi wathu wakutifikitsa kwa khristu inu malamulo awo amatithandiza ifeyo kunena kuti tikhale tikhale opa, tikhale tikhale anthu opatulika kutifikitsa ku khalidwe la Yesu Khristu. Fa munthu amene akuziletsa kuti asaphe, asachite chigololo, asabe, asanamizire mnzake, asasirire kanthu kena kalikonse ka mnzake, M- waulemu kwa anthu akuluakulu komanso kuti amene tikunena kuti atate, atate wako ndi amakowo si amene anangokuberekani okha baibo ili timamva zoti ifeyo we are- ifeyo ndife ana a abrahamu Ndife mbewu yake ya Davide. Ndiye kuti amenewo mu mchikhulupiriro ndi makolo athu. Malangizo amene ankawapereka kwa Solomo, mayi ake, tikuyenera kuwamvera. Chifukwa Baibo ili lili monga kholo. Anthu amene amapezeka umu anali ndi ana, anali ndi mabanja, amalangiza ana awo. Munalembedwa nkhani zenizeni za anthu amene amakumana nazo, ndipo ife pakuwerenga timapezamo kuunika. Muli nyali mmenemu. Ndi kuunika kwa panjira kwathu kumene kumatitsogolera ifeyo kuyenda mu chilungamo cha Mulungu. Pamene tikupita pa mpando wake wa chisomo cha Mulungu, tikuyenera kulitenga Baibulo ili monga namkungwi. amene amakhala akutilangiza kuti, Mwana wanga, takhala apa. Namwali wa dziko lakumwamba iwe, takhala apa. Umvetsere zimene Mulungu wako akunena. Akuti, Ine ndine Yehova Mulungu wako, amene ndinakutulutsa mu dziko la ukapolo. Inu, Satana akufuna atikhazike mu dziko la ukapolo. Akufuna tipembedze fano la golide, tipembedze chuma. Tikhale okonda chuma, zinthu zakumwamba zitsekeke. Ena afika ponena kuti, Aa, anthu opembedza amakhala osowa zochita. Chabwino, ndife osowa zochita, koma posachedwa tionana kuti wochenjera ndi ndani. Tikamakalowa pazipatapo, pamene mabuku akatsegulidwa naweruza inu. Chiweruzochitu sichikangokhala pa Malamulo Khumi okhawa amene tikuwerenga apawa, koma ngakhale zoyankhula zathu tikaweruzidwa nazo. pa Mlaliki chapter 12 verse 14 akuti ngakhale ntchito zathu tikaweruzidwa nazo zimene timachita anthu amanena kuti ayi sitikapulumuka ndi ntchito zathu koma tikapulumuka mwa chisomo ndipo ndi ndizoona tikapulumuka mwa chisomo ngakhale ife amene timayesa kusunga malamulo onsewa khumi pena timayesedwa pena timachimwa koma chisomo cha mulungu ndi chokwanira ponena kuti olungama anga akapulumuka nkuyesetsa kokhakokha kodi inuyo ngati musakuyesesa ngati musakuyesera mukapulumuka bwanji chiweruzo chanu chikakhala bwanji chifukwa mu dziko lomweli akapezeka amuna ndi akazi amene akuyesesa kutsata chilungamo ichi Ngakhale thupi likufuna zina, koma iwowo atsata choonadi ichi, akumawerenga Mawu, akumawamva kupyolera mkamwa mwa amithenga osiyanasiyana, ndipo akuyesetsa mu mphamvu ya Mulungu kuchita, Afilipi chapter 4 verse 13, Ndikhoza zonse mwa Iye wokundipatsa mphamvuyo. Alipo wina amene akumva mkati mwake kuti sindingakwanitse kusunga lamulo. Ndinazolowera kudya nkhumba. Kodi iwe ufuna ukasale kumwamba chifukwa cha nkhumba? Ufuna ukasale kumwamba chifukwa chopemphera chopemphera tsiku la Sunday m'malo mwa tsiku la Sabata Saturday. Ha! Mulungu akuyenera kutichitira chifundo. Pakuti tikuyenera tipange chisankho chabwino tikanali moyo. Chifukwa Mulungu wathu ndi Mulungu wolungama. Mlaliki chapter 12 Mlaliki chapter 3 verse 12 akutiuza zonena kuti kupatula lamulo la ufulu ili, limene wina aliyense amasankha kumvera kapena ayi. Satana anapatsidwa mwayi womvera kapena ayi, iye anasankha kusamvera, anamthamangitsa kumwamba. Tinawerenga za Adamu ndi Hava. Mulungu anapasa lamulo la ufulu ili, mudye zonse zimene mukhoza kudya muno, mitengo yonse idyani zipaso zake, koma mtengo uwu wokha musamve. Iwo anasankha kusamvera, anagwa pamaso pa Mulungu. Lero lino Mulungu akutipatsanso lamulo ili, malamulo awa, pa malamulo 6 amene tili nawo, lamulo la pakati ndi lokhudzana ndi Sabata. Limeneli Satana wayikapo nkhondo yake yayikulu, wachulukitsa zintchito zake mu tsiku limeneli. Ndipo miyanda miyanda ya anthu posachedwa iphedwa chifukwa cha tsiku limeneli. Koma ndi okhaokha amene angakhulupire malamulo onse awa. amene Mulungu mwa iwo angaikemo mbewu. Chifukwa tawerenga kuchoka pa Yakobo chapter 2 verse 10 kuti amene akhumudwa pa lamulo limodzi, pa cholembera chimodzi ichi, pa malo 10 awa, walakwira onse. Inuyo mumakhoza kale zinthu 10, ndi zinthu 9 zonse mmapanga. Mulibe milungu ina, mulibe fano, simutchula dzina la Yehova pachabe, mumalemekeza makolo anu, inde ngakhale Baibulo mfundo nkhani zimene zinalembedwa mumazikhulupirira nazitsata, simupha, simuchita chigololo, simuba, simunamizira nzanu, simusirira. kanthu ka munthu zimakukwanirani zimene muli nazo koma sabata mmakhumudwa nalo aa musalole satana kukusunganibe mu mdima inu yambani lero kusunga tsiku la sabata lopatulika limene lili Saturday musanamizidwe chiweruzo chafika mlaliki chapter 3 verse 17 mlaliki chapter 3 verse 17 akutifotokozera motere verse 17 amene akukaweruzidwa ndi ndani Ndinati mu mtima mwanga, Mulungu adzaweruza olungama ndi oipa, pakuti pamenepo pali mphindi ya, zo, pa, pa, pali, pali mphindi ya zofuna zonse ndi ntchito zonse. Hmm. Solomoni wanzeruyo atakhala, analingalira naona kunena kuti, Mulungu adzaweruza olungama ndi oipa. Azawerenga azaweruza amene lamulo lawapanga commend. Azaweruza amene lamulo lawapanga condemn. Onse azaweruzidwa. Inde ngakhale pa milandu ya dziko lapansi anthu awiri akali aka akayambana ku court pamakhala mbali zonse ziwiri. Ndipo chiweruzo chimaperekedwa kwa onse. Olungama amazindikirika, amayamikirika. Ochimwa ama, ama, amatsutsika nalandira chilango. Inu musadzalandire chilango. Akutifotokozera, kunena kuti chiweruzo cha Yehova chayambika, ndipo tikuyenera ifeyo kusamala. Tikawerenga kuchokera pa Daniel chapter 7, akutifotokozera kunena kuti, ndipo Daniel, atatha kuona zirombo zija timazikambirana dzulo zija, mkango, nyalugwe iyayi anaona chimbalangondo naona chilombo choopsa chimene chikuyimira ufumu wa, wa roma kenako anaona panayikidwa mpando wakuweruza daniel chapter 7 verse 10 akufotokoza kunena kuti mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake zikwizikwi anamtumikira Ndi unyinji wosawerengeka unaima pamaso pake, oweruza mlandu anakhalapo ndi mabukhu anatsegulidwa. Oweruza mlandu ameneyi ndi Yesu Khristu, Amene anabwera mu dziko lapansi kudzatifera, nakwaniritsa malamulo. Inu, Yesu Khristu sanathetse malamulo. Mateyu chapter se Mateyu chapter 22 verse 17 amatitsimikizira kunena kuti, Musayese. kunena kuti ine ndinabwera kudzathetsa chilamulo. Iyeyu ndi amene anakhala pa mpando wotani? Woweruzawo, kuweruza dziko lapansi, kuliweruza mwachilungamo, chifukwa Iyeyo ndi wachilungamo, chifukwa Iyeyo ndi chilungamoyo, chifukwa Iyeyo ndi choonadiyo. Anafika pofotokoza kunena kuti pa Mateyu pa Mateyu chapter 22 kunena kuti Mulungu wathu sanadze kuzathetsa chilamulo. Sa- sana sana te- ti- ma- makamaka tiwerenga kuchokera pa mateyu chapter 5 verse 17 pamene tikumva kunena kuti yesu khristu sanadze mu dziko kuzathetsa chilamulo koma anabwera kuzakwaniritsa musaganize kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri sindinadza kupasula koma kukwaniritsa yesu khristu anakwaniritsa izi anayesedwa mu njira zonse koma opanda tchimo. Anakopeka mmene ife timakopedwera koma analibe tchimo. Anakwaniritsa. Ndipo pokwaniritsa apo anaonjezera onjezera usaphe ukangomukwiyira nzako wapha. Moti ngati alipo ena pano amene mukanali ndi milandu ndi anzanu pitani mukakonze njira zanu. Moyowu taphunzira kale kunena kuti uli monga nthuzi umangopita Moyo wa munthu ndi imfa zimasiyana ndi phazi limodzi. Tiyeni tikonze, tisakhale ndi milandu mkati mwathu, ndi kuti mzimu wa Mulungu utsanyulidwe pa ife, ndi kuti mkati wathu mitsinje ya moyo ituluke, ndi kuti pamene Yesu Khristu akubwera kudzawukitsa olungamawo tidzapezeke ifeyo tili mbali ya oyera pakuti ndi zotsimikizika kuchokera pa Aheberi chapter 9 verse 27 kunena kuti kwayikika kuti munthu afe kamodzi kenako chitsali- chits- chitsalira ndi chiweruzo mulungu akuyenera kutithandiza ife tinaye mulungu wathu mmodzi ndipo palibe wina timawerenga kuchoka pa deuteronomy chapter 4 verse 39 ndi 40 ndipo tikuyenera kumumvera iyeyo mulungu mmodzi ine ndine yehova mulungu wako amene ndinakulenga pamene mulungu akubwera kuzaweruza dziko lapansi Maufumu akhazikitsidwa. Inde, Buku la Moyo lidzatsegulidwa. Inuyo mudzapezeka muli mbali iti? Ine ndidzapezeka ndili mbali iti? Mulungu akuyenera kutithandiza ndi kuti pamene akubwera Iyeyo tisadzapezeke tili, tili, tili, tili otsutsika. Timayimba nyimbo, Pamene Iye adzadza

kuti amene asunga malamulo onse ndimulandira. Koma amene akhumudwa pa kamodzi, waphwanya onse. Inu ndi ine tisakapezeke otsutsika titatha kumva choonadi ngati ichi. Koma tikuyenera kukonza njira zathu. Tikuyenera kumutsatira Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Tikuwerenga kuchoka pa Chivumbulutso chapter 20 verse 12 pamene tikumva kuti kodi chiweruziro chidzayenda motani. Akutifotokozera kunena kuti. Vesi 12. Ndipo ndinaona akufa, aakulu ndi ang'ono, alinkuima ku mpando wachifumu. Kungoyambira mu chaka cha 1844 statement ya anthu okufa inaperekedwa. Yohane anawaona ataima pa mpando wachifumu, anaweruzidwa. Kumwamba akudziwa kale kunena kuti abale athu amene adatayika aja mathero awo ndi otani. ndi akutifotokozera ndipo mabuku anatsegulidwa ndipo buku lina linatsegulidwa ati mabuku anatsegulidwa so mabuku alipo angapo ndipo buku lina linatsegulidwa ndilo la moyo inu amene akhulupirire mawu awa ndipo mbewu ya choonadi inadzalidwa mwa iye Mbewu ya Moyo inadzalidwa mwa Iye, ameneyoyo, mkati Mwake mudzatuluka mitsinje ya Moyo, imene idzayenda kufikira anthu onse. Ndi akunena kuti anawona Buku lina linatsegulidwa, ndilo la Moyo, ndipo okufa anaweruzidwa mwa zolembedwa za m'mabuku, monga mwa ntchito zawo. Angelo tsiku ndi tsiku amakhala akumakwera kumatsika kutenga mbiri. Mawu onse amene timakhala tikukamba. Achabe ndi abwino okha. Moti tidzisamala ndi ma jokes abale, ma jokes wo akatisalisa kumwamba chabe, olo kuonela zinthu zopanda pake zikatisalisa kumwamba chabe. Tiyeni tisamalitse abale anga. Mulungu ayike mlonda pakamwa pathu apa. Chifukwa mwa zolembedwa mwa mabuku zidza zidza zidzaululika zonse. Inde ntchito za chifundo zonse zimene timapanga. Zonse. Ntchito zonse zoyipa zonse zimene timapanga zidzaweruzidwa. Zinalembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Monga mwa ntchito zathu ife tikaweruzidwa. Vesi 13, alipo enatu amene anafa ndipo mwina anafa ka muzinyanja ka muna- mwa namondwe Freddy anabwera pa dzikowa ka ndi zivomerezi onsewo rekodi yawo kumwamba akuidziwa. Mulungu amadziwa munthu wina aliyense chilengedwereni cha dziko lapansi. Database ya Mulungu ndi yabwino kwambiri ndipo samaiwala. Wina aliyense amamudziwa ndi dzina lake lomwe. Ndipo ntchito zathu zinalembedwa kumwamba, zinalembedwa mu, mu makompyuta mu, ndipo eish. Dziko lapansi limakhala ndi makompyuta koma kumwamba kuli chisystem choposa makompyuta a dziko lapansi. Kulibenso kuti ayi kuti tipange search find kuti tipeze izi ndi izi. Iyayi Mulungu zonse zimangokhala pambalambanda. Akutifotokozera kunena kuti ndipo ndipo 14 ndipo imfa ndi dziko la akufa zinaponyedwa m'nyanja ya moto. Iyo ndiye imfa yachiwiri ndi nyanja ya moto. Vesi 15 ndipo ngati munthu sadapezedwa wolembedwa m'buku la moyo, anaponyedwa m'nyanja ya moto. Mathero a dziko lapansi ndi nyanja ya moto imene yakonze, yakonzedweredwa iwo onse amene satsata kuchita choonadi, iwo onse amene apangana mapangano ndi imfa.

pakuti akutifotokozera kuchokera pa 1 Yohane chapter 3 verse 4 kunena kuti yense wakuchita tchimo achitanso kusaweruzika ndipo tchimo ndilo kusaweruzika chimene mulungu anena kuti usaphe iye akuti chosa mimba ndiye kuti iweyo ukuchita kusaweruzika ukuchita chosemphana ndi mulungu usabe iwe ukuchita chi- u- u- u- ukachita katangale Ku Nigeria mpaka anafika potchula katangale kuti facilitation fees. Maofesi a boma amafika ponena kuti sitikupangira passport mpaka upereke chiphuphu. Mulungu atithandize kwambiri. Mulungu atikhululukire chifukwa mwina chifukwa cha mmene masisitemu a dziko lapansi achitikira, anthu a Mulungu apanikizika kuchita zachinyengo zosiyanasiyana. Inu Mulungu afuna atipatse mwayi wina woti tikonzenso tiyanjane naye. Tigonje pamaso pake tilile pake kuti ambuye ndichoseleni tchimo lina lililonse pakuti mulungu anena kuti ngakhale tchimo lako lingafile ngati kapezi mulungu azakukhululukila alipo ena amene akumvela akumvela chomvela ichi mwina anagula anagula digital ID ya covid 19 ndikuti akwanilitse kuyenda anaba ali nawo muonekedwe wa chipembezo koma mphamvu yake anaikana koma mulungu afuna akupaseni mwayi wina mulungu afuna atipase mwayi wina kuti tikonze njila zathu Masisitimu a ku Babulo awa azitipanikiza ndi kuti tigwadire tilambire basi, koma tiyeni tikhale moyo odalira Mulungu wathu, Mulungu yekha amene ali wotipasa moyo, chifukwa Mulungu wathu watipasa chidziwitso ichi ndi cholinga chonena kuti mwa ife mukapezeke moyo osatha. Mateyu chapter 19 verse 17. akutitsimikizira zotani za kwa iwo onse amene asunge malamulo awa ndi mtima wawo wonse, amukonde Mulungu ndi mtima wawo wonse, inde akonde mnzawo ndi mtima wawo wonse? Lonjezano losatha la Yehova ndiloti chani? Mateyu 19 vesi 17 akufotokoza kunena mawu alemba zotere, ndipo Iye anati kwa iwe, undifunsiratu undifunsiranji za chinthu ichi? Alipo Mmodzi, ndiye wabwino. Koma ngati ufuna kulowa m'moyo, sunga malamulo. Aleluya! Kuchokera mkamwa mwa Yesu Khristu amene anachokera Kumwambayo, akuti ngati ukufuna kulowa Moyo wosatha, inde, ngati ukufuna kukapezeka mmudzi mwa anthu opatulikawo, umene sitikakhala alendo, he, sunga malamulo. Mawu a Mulungu akutitsimikizira, kunena kuti tikuyenera kusunga malamulo ake a Yehova. Ndipo malamulo a Yehova awa akuyenera kulembedwa mu mtima mwathu. Sanalembedwensotu pa mwala. Ana a Israeli anawapatsa likasa. Mkatimo anayikidwamo magome amene malamulo awa analembedwa. Koma lero lino Mulungu malamulo awa afuna alembe mu mtima mwathu. Monga tinafotokozana kuti mzimu sakakamiza, kuzula kambewu kachabe kali mkati mwathu, timayenera timuvomere pamene iye akugogoda. ndi chimodzimodzinso malamulo awa kuti alembedwe mkati mwathu tikuyenera ifeyo kumuvomereza aheberi chapter 8 verse 10 amalemba kunena kuti pakuti ili ndi pangano ndidza ndidzalipanga ndi nyumba ya israeli israeli wake uyu chonde si wa ku pakistan Koma ndi Israyeli wauzimu, amene ali pena paliponse, iwo onse amene asunga malamulo ake, iwo onse amene akhulupirira Mawu a Choonadi ichi, iwo onse amene chikhulupiriro chawo achiika pa atumwi ndi aneneri, amene akukhulupirira kunena kuti Yesu Kristu sanabwere kudzathetsa malamulo koma kudzakwaniritsa malamulo. Pakuti Yesu anafotokoza kunena kuti, Zinthu zonse zidzapita, miyamba idzapita, chilichonse chidzapita koma malamulo awa sadzatha chifukwa kumwambanso analiko. Ndi malamulo omwewa amene anampangitsa Satana kuthamangitsidwa kumwambako chifukwa choti anali nacho chisiliro, anali nako kunyada, anamuthamangitsa kumwambako. Sanafune kukhala naye Mulungu, kukhala Mulungu wake, koma anadzipangira milungu ina, kunyada mkati mwake. Ndiye akunena kuti, Pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli. Ili ndi pangano limene Mulungu akufuna apange ndi inu ndi ine. Akunena kuti, Atapita masiku ajawa, anena Ambuye, ndi, ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga m'nzeru zawo. Inu, nzeru zathu zikuyenera kukhala zosogozedwa ndi malamulo a Mulungu. Timulole Yesu Khristu akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, alembe malamulo ake mu nzeru zathu. Chilichonse chimene tingapange, transaction yonse imene tingapange m'moyo wathu, tizikhala, izikhala ikuunguzidwa pa lamulo lake la Yehova. Ndiye akutifotokozera kunena kuti, ndi pamtima pawo ndidzawalemba iwo, ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu, ndipo iwo adzandikhalira ine anthu. Haleluya! Inu Mulungu akufuna alembe malamulo ake mu mtima mwanu. Kodi mwakonzeka kumulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu? Ndi kuti alembe malamulo ake pa mtima mwanu? Kuti pamene Iye akubwera kudzapereka mphoto yake yosathayo, mudzapezeke inu ndi ine tili olungama? Titatha kugwira ntchito zonse za dziko lapansi, titatha kukhala ndi maudindo m'boma, inde m'mudzi, inde kutchalichi, kukachisi, kumzikiti, kakuti, Titatha kupita maiko osiyanasiyana koma tikuyenera kuti tikhumbitsitse kupita ku dziko mzinda wopatulika umene anthu ake akakhala kunena kuti Mulungu waapatsa mau awa kumene anthu ake akakhala kunena kuti Mulungu walemba mau awo mu mtima mwawo. Tiyeni tiwerenge vesi lathu lomaliza. Mlaliki chapter 12. mlaliki chapter 12 akuti chani mlaliki chapter 12 ntchito yoyenera anthu onse ndi chani zitatha zonse za dziko lapansi verse 14 akunena kuti pakuti mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse ngakhale zabwino ngakhale zoyipa zonse zabwino ngakhale zoyipa mulungu azakuweruzani nazo koma ntchito zabwinozo ndi zimene zidzapambane. Tikuyenera kusamalitsa chimaliziro chathu, kuzamaliza ndi ntchito zabwino. Ntchito zabwino zomvera mawu a Mulungu namutenga Mulungu kukhala Mulungu mmodzi ndikumumvera iyeyo mawu ake onse osakhala ndi mamveramvera pamene tikukhala mu ufumu womaliza wa dziko lapansi Mlaliki chaputala 12 vesi 13 mawu atha, zonse zatha, zonse zamveka, zatha. Opa Mulungu, musunge malamulo ake, pakuti choyenera anthu onse ndi ichi. Mlaliki chaputala 12 vesi 13 akuti mawu atha. Tayankhulana zinthu zambiri zokhudzana lamulo la Yehova, kuti lamulo la Yehova ndi losatha, lili ngati kalilole limene limationetsera zimene ifeyo tili ndipo tikuyenera kukonza. Munthu amene mwina batani lake lathothoka waona pa kalilole ndiye sanakonze, vuto ndi iyeyo koma lamulo lanena. Monga mmene timamvera malamulo a dziko lapansi amene satsutsana ndi zopatulika za Yehovazo, tikuyenera kumvera lamulo la Mulungu. Pamene dziko lapansi likupondereza malamulo awa, ife tikuyenera kusankha kumutsatira Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Pakuti akufotokoza kunena kuti mau atha, zonse zamveka. Wodala ali iwo amene akumva ndi kuchita. Mwamva? zatha chatsala ndi chani opa mulungu opani mulungu musunge malamulo ake pakuti choyenera anthu onse ndi ichi chimenechi ndi chimene chili chotiyenera mulungu atithandize ife ndikuti tisadzapezeke kutsutsika kwa iye amene akhulupirira mawu awa nawasunga ameneyo adzapulumuka sikungomva chabe koma kuchita kumene kuli koyenera mulungu akudalitseni mulungu atidalitseni natithandiza kuti tikasunge lamulo ili monga yesu khristu anakwanisa kusunga nakana na, na, nakana machenjero onse a satana ifenso tikuyenera kuwakana nakhulupirika nakhulupirira mawu ake ndipo pamene yesu khristu akubwera kuzaweruza dziko lapansi inde mabuku akuzatsegulidwa tidzapezeke inu ndi ine tili olungama. Titseke maso tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezeke. Mawu anu amveka ndipo zonse zatha. Mutithandize ndi kutisungitsa mawu awa. Alipo ambiri amene sitikuchita bwino ndi malamulo anu. Mutithandize kuyamba kusunga malamulo onse chifukwa kuti nthawi yatha. Chisomo chanu chisanalekeke, chisanathe, tikapezeke ife tili olungama. Mutamandike ndi kukwezeka Mulungu wathu chifukwa kuti mwayenera kulandira ulemu ndi matamando.